aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achawango muli bwino koma ife kuno kwathu tili bwino tonse Ndine yemwe ujatu mchimwene wanu Obwande bwa Ntasa amene sinditopa ndi kukulemberani kalata. Ndalemba kalata zochuluka kwambiri kwa inu, zilumika 18 ndikulemberani kalata, moti mukanakhala wena mukanangondipanga polomoti kuti ayo bwa Ntasa kalata mwalembetsa, chitheni folo chapamwamba dachi! Mwina musiye kulemba kalata, m'malo mwake tidzichita izi akumachita anthu zi makonozi, kutumizirana mwina mauthenga pa theni folo ya m'manja ndi zina zambiri. Amandiuza mwana wanga Goloso kuti obwande nkuthekatu achimwene anu a Dodolido amafuna atakuyankhani kalata zanu koma mwina mwake amagwa ulesi. Zolemba kalatazi zikuoneka kuti anthu ambiri analowa ulesi. Mwina nchifukwa chake amaona kuti ii ndiyambenso kupeza pepala ndiye ndilembe ndiye ndikatero ndiyike mu enivelopu kenaka uyu ukaponya ku positi. Eyi ayi zochedwatu. Kaya achimwene zanu zimenezo. Ife timakhalabe ndi mangolomera oti tikulemberenibe kalata basi. Ndipo nthawi zonse ndimakhala oyamikira basi za khweze kaamba kotigwira pa mkono kuti ayi obwande alemberenibe kalata achimwene anu. Ndi chifukwatu ndimati kwathu konse kuno nawo anthu akafuna kuyenda bwino maulendo a pa basi nkhani yake imakhala ya khweze buses basi komanso Kwa anthu akumudzi kwathu kuno kwa Chafiramthengo amwene nawo amaona kuti Khweze Buses yakhala ikuwagulira obwande sitampa kwa zilumika 5 tsopano. Nawonso anthu akuno pofuna kuonetsa kuyamikira kwawo akuti Khweze mumalemekeza luso nawonso kuno anapanga chisankho choti basi sadzakweranso bus zina koma za Khweze basi. Ndinakambapo ulendo wina wake kuti anthufe kufika poyamikira luso la anthu kwathu kuno ayi sititha amwene nthawi zonse timakhala timangokhalira ndi timaganizo toti a kodi iyeyu amafuna aoneke ngati ndani tikamuthandiza ameneyu atiposa ndipo ayamba kumatiyang'anira pansi tiyeni tidzingomuyang'ana ameneyu Waluso kwathu kuno akadzafika poti phwa zinthu zitamusokonekera ndiye kumakhala kumunena kuti koma iye uja ndalama zonse zija bwanji sanakonzekere zimenezi? Zake zimenezo. Ndalama zake anadya ngati matimati. Waluso amafika polowa m'manda ali wosaukitsitsa kwambiri chonsecho nyimbo zake anthu anavina ena kumachezera usiku wonse akubetcha musadabwe ire tabwerani nkhani ili yererere kuononga ndalama za nkhani nkhani mwina wakalusolo akuchita kusowa ndi bonya yemwe ndife mtundu wa chiphamaso okonda kumangolanda koma kupereka osadziwa dzanali ndinatenga chithunzi cha anyamata awiri aja izeki ndi nzake jakobo anatisangalatsa kwa nthawi yayitali Tinaseka nthabwala zawo mpakana mapapo kupweteka. Penanso ukakhala, umati hmm koma kumanda kulibe kaso mwamva inu? Ndiye ndimadzifunsa kuti koma inu, ngati dziko, anthu amene aja tidawapangira chiyani? Kodi ndizoona kuti anthu aja anakhala moyo umene amayenera kukhala? Kodi anthu aja amadya zimene amayenera kudya? Nanga anthu aja analandiradi ulemu umene amayenera kulandira? Nanga mabanja awo panopa timadziwa kuti akutani? Ali kuti? Akukhala moyo wotani? Panopa anthu tikamagawanabe ntchito zawo m'masamba a mchezo n'kumasekabe, makamaka kaja koti iwe galu kwabasi, osamakasambitsa maliroko bwanji? Tinayamba koma tadzifunsako kuti kodi anthu amene adasiyidwa m'mbuyo ndi anthu awa akukhala moyo wotani? Ndinanena kale kuti ndife anthu omvetsa chisoni kwambiri, anthu osalemekeza luso, anthu okonda kulankhula zabwino za munthu akapita, koma akanga ndi wamba, osafuna kuthandiza munthuyo ali moyo. Akapita ndiye sitichedwanso kumuiwala, kutsimikiza nyimbo ija adaimba anthu ena ija yoti, Chikondi cha m'dziko chimatha pomwe okondeka aikidwa m'manda. Solijala wathu wathu amwene mpakana zimbale 20 za nyimbo zomavina 20 si maseweratu ana adabadwa ena kukula akuvinabe nyimbo za solijala zosaguga kodi kwa zilumika zochuluka zimene anthu ngati mwanje wa asolijala akhala akuyimba ndi chani chimene ngati dziko tawachitira nkhani kumangokhala yoti basi munthu uja akamva kutsinatsina m'thupi ndiye akamanena kuti abale ndikufunika thandizo la chipatala m'malo mothamangathamanga kuti awa akhala akutithandiza zaka zonsezi kumapezeka aphungu sataya nthenga ena akulankhulanso kuti ah koma iwo aja ndalama zonse zija amapanga zija ndiye iwe ife tiwasonkhere ifeyo Aluso kwathu kuno amasandutsidwa anthu opemphapempha chifukwa chofumbata manja, timalephera kuwathandiza, timakonda kukama mkaka ng'ombe yoonda kale. M'malo moti waluso adzidyerera thukuta lake, m'makwalala mmene waluso amakhala ndiye amasandukanso kokapempha thandizo. Pasachitike china chaketu chofunika ndalama, ndiye anthu kumakhala kulankhula, mm amwene, mthandizeni munthu wavutika, zoona anthu otchuka ngati inu mungasowe 20,000? Kuumira kumeneku kwa mtundu wanji? Manyasa kuumira ndikumene kumawapangitsa kulankhula ngati izi. Nkhani yake imakhala yoti ife zitichoke apereke ameneyu samapangitsa ma show anthu kumadzadza? Ndikudziwa kuti mwina mwake mukudzifunsa kuti obwande koma ndiye nkhani imeneyi ya alusoyi mwailimbikiratu Ayi, basi zimangondimvetsa chisoni amwene, mmene timachitira ndi aluso athu kuno, kaya osewera mpira, oimba, ochita zisudzo, olemba ndakatulo, anthu otisangalatsa, zikasokonekera timakhala patsogolo kumaomba m'manja kuti hey, tinkadziwa ife, zidzatha choncho! Chonsecho munthawi yawo zinthu zikuyenda, timakondwa nawo, madzulo akafika tonse timasonkhana m'nyumba zathu ndi kumati eh! Tionere splash on. Palibe amachoka, kumakhala kuphaphalitsa nyimbo za kanema za Nyasaland, kunali mavinidwe a nthawi imeneyo. Koma lero tsiku ndi limodzi, kukhalako pansi ndikumati inu, mkulu uja amapanga splash on! Ali kuti? Ayi, tinasangalala naye, Zinatheka basi. Tinachotsa nkhawa zathu, kusungulumwa kwathu kunatha, zinatiyendera, sukulu zathu tidachita bwino, ena tinalimbikitsidwa, sitidadzikhweze, koma kumene kuli walusoyo zake zimenezo. Kafuko komvetsa chisoni kwabasi. Kafuko koti munthu akamwalira ndiye kukayang'anayang'ana ntchito zake ndikumagawana kuti ii koma abale munthu uyu wapita zona eh, koma ndana a- amatisangalatsa kumasonkhetsa ndalama zankhaninkhani ngati zachipepeso Nchifukwa chake woyimba wina wake adati, Chipepeso ndidyeretu mundipatsiretu, osati tsiku la imfa yake ndiye adzukulu adzanyanyale nsima kumanda chifukwa apatsidwa bonya, kenaka ayi, anthu adzatulutse ndalama, thamangani mugule nkhuku ya adzukulu akhwasule, adye zabwino, wina adzatumidwe, takagulani maveta akachasu adzukulu asangalale, ena mukagule fodya wamkulu adzukulu aone kusintha, mwini wake ali lamba! akumamutchula kuti chitanda. Atatsikira ku masano chifukwa cha dzibayo, mphepo yolapitsa ikumamukuntha chifukwa chosowa gombeza. Pena pake nkhani ngati izi achimwene zimandimvetsa chisoni kwambiri. Pompa pa zedi apa, kaya pa Joni pompa apa. Aluso amalandira thandizo lochuluka, amatengedwa ngati anthu anthu. koma kwathu kuno atsikana athu ododa chikopa ndi manja kumakhalira kukukuta chinangwa kusowa ndalama yoti angakalowe m'nyumba yodyera kukadya kachakudya kogwirika lero lino tikumang'amba kukamwa kuti atsikana athu a ntchembere mbaye tsopano ndi nambala sikisi pa dziko lonse koma kodi ngati dziko tikuwapatsa thandizo nsapato zosewerera ali nazo kapena amachita kukagwada pagwada usankhe kukayang'ana tinkhudenkhude tinyangwira ta nsapato zimene azungu adatopa nazo kalekale akatsamwa olankhula ndiye amakhala ochuluka kwabasi kupita kunja atsikana amapita atanyamula tiakatundu tutuwiri timipunga tiabonya chisoso mbewa ngumbi kumakapanga mabizinesi ndi matchona ngati inuyo adodolido amene mudachoka kalekale kwathu kuno komabe chipemba choti mudye matondo akumudzi mmakhala nachobe atsikana athu osewera mpira wamanja mmalo moika chidwi pa mpira amakhala otanganidwa kuchita bizinesi ndi matchonanu chifukwa sitiwathandiza mokwanira amaopa kubwerera kumudzi alibe kalikonse chifukwa akafikanso kuno kuti alandire ndalama zawo nde ee kumakhala matatalazi we are a sick nation Mwini funso wazitayatu uku kodi anyamata achibakera kukuyenda chani kumeneko komatu mwina mwake ti- ti- timangoyenera kukhalanso pansi kuona kuti kodi tikuyenda bwanji chifukwatu nde ee kwazulumika zingapo anthu atsika osati masewera ayi chiwerengero cha anthu amene achoka ndi amene tapeza sichikugwirizana ayi zikufunika kukhala pansi izi atazafika potinena kuti unali moto wa mapesidi taonani ukuzima mwana wa mtsikana koma osamukwatiwitsa ali wang'ono ayi ayi aphunzire kaye bwanji enawa makolo ofunika timakofi pang'ono sizoona ayi kumachita ngati nthawi ya Welensky why